obi Igbo mma mma nụ aha m bụ Emeka Chukwuma ihe onyonyo na-esonye ugbu a bụ ilu ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu biko ọ bụrụ na i kirichaa ihe onyonyo a ị tụsaa ya ugwu bụ nkwanyere nkwanyere kedu onye a ga-asị bịa gbara ọla ihu aghara ịtọ ya amụ nwamba sịrị na mmetụ ahụ bụ ụtọ ihe na-agụ nwaanyị na-agụkwanụ onye tụbara ya ime e mee nwata ka e mere ibe ya obi adị ya mma ihe dị mma rie m ego ụmụnna tawazịa ụta Ijiji enweghị onye ndụmọdụ na-eso ozu ala n'ili. Aga m ejizi na enyi m nwaanyị mara mma were ghọrọ ube e doro alụsị. E jighị ọnụ etinye azụ n'ofe. Nwoke nwaanyị na-afụrụ ọja na-eji ụkwụ awụba na be mmụọ. E jighị akpata atụfue aba ọgaranya. Nwata na-ata akara na-ata ego ya. A ghara ndụ kpaa akụ, onye ilo erie ya. Nwata rie awọ, ọ jụ anụ. Ụkwụ ka e ji achọ ihe dabara na mmiri, mana mmiri anaghị eri onye ọ hụghị. ụkwụ ya nwata na-amụ ịrị elu obi ga-esikwa ya ike onye chọrọ ka ọ ghọtachaa ihe ụkpaka ya mere na-eji isi ekele ala igwe bụ ike a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ ọgazị sịrị na ihe ha ji ayịrị n'igwe bụ onye ahụghị onye ahụ. Ihe ụmụ nnụnụ ji ayịrị n'igwe bụ ikwu amaghị ibe ezi. Nnụnụ nwere otu ụdị nku bụ n'otu ukwu osisi ka ha na-ebe. E zue ka a ha eri anụ udele, a totuo ngịga. Obodo otu onye bụ ọgaranya nọ na ụbịam. Nwata gbakarịa nna ya na ụzọ ụtụtụ, ihe gaara ime nna ya emee ya. Onye pụta ụtụtụ, ọkụkọ chụwa ya ọsọ, ya gbawa maka na ọ maghị ka ya bụ ọkụkọ o puru eze n'abalị. ọ na-abịa ụkpana na-ele n'ọkụ ụmụnne ya a na-akụrụ ya aka sị na ọ na-asha mmanụ ejighị ihe e ji agba na ntị agba n'anya ugwu mụta ịgbaji ukwu agadi nwanyị amụta agakata ezue ike nnụnụ fewe ebeghị ebe Dinta agbawa atụghị atụ. Agadi nwaanyị siwe eyeghị eye. Anọba m anaghị ana. Ka e nyotachaa ka mgbọ jiri were tụọ enwe n'egedege ihu. Onye na-enyo, isi ya a na-apụta. Onye chi ọjọọ ka mmiri na-afa n'eze. Nne ewu na-ata agba nwa ya. a na-ele ya anya n'ọnụ ọkwa gwara ụmụ ya ha tụrụ ji ha tụrụ mgbọrọgwụ ka ọ ga-abịa onye nwe ji bịa gwurukwa ji ya ka ha si na mgbọrọgwụ were chọwa ya n'ihi na agbọghọbịa na-eri ji kwa ụtụtụ ji ga-agwụ ụtụtụ atọgbọrọ okerekwu anaghị eri ihe onye mụ anya Nwamba sịrị na ihe o ji abịa ọ nyụchaa nsị o kpochie ya aja bụ maka na ọ naghị ahịa ahụ ihe mmadụ aghọọ nke onye ọzọ.